moni ndine jack nde nkhani yathu ya lero ikutitengera mu nyanja inu tagwirani chakumwa tenticheze kodi munamvapo mwamva malo amene ali okuya kwambiri mu nyanja malo olowa pansi kwambiri pa dziko lonse lapansi malowa ndi okuya kwambiri moti even phiri lalitali pa dziko lonse lapansi mount everest kuliyikamo likhoza kumira kusowa osaonekanso malo amenewo ndi otchedwa mariana trench mariana trench ili mu pacific ocean pafupi ndi guam ku philippines ndipo ndi malo amene amadziwika kuti ndi okuya kwambiri pa nyanja zonse pa ma ocean onse apa dziko lapansi nde mukhoza kuziwa kuti anayipeza bwanji ma 1950s to ma 1960s ma scientist anayamba kumapita mu nyanja muja nkumakapanga check amafuna kuona kunena kuti kodi ma ocean wa ndi a deep bwanji ndi okuya bwanji nde amagwiritsa ntchito sonar technology chifukwa chonena kuti sakanatha kungolowa nkumangopita eti angaziwe zoti mpokuya bwanji sonar technology imatumiza ma sound waves mu ocean eti mu nyanja imatumiza ma sound waves ndi chimodzimodzi ndi technology yomwe imagwiritsidwa ntchito ndi ma submarines nde amatumiza ma sound waves aja eti nde sound ija imati ikapita ikapeza china chilichonse cholimba kaya mwala chimamenya kupanga bounce sound ija nde imabwereranso eti imapanga bounce nkubwereranso nde amatha kuchita detect kuti oh distance yakuti pali chakuti azingopanga choncho mpakana idzingopita chilichonse chomwe chilipo chote chingamenye chimamenya eti sound imamenya kupanga bounce nde amapanga calculate amachita measure amatha kujambula mapu kuti oh apapa ndipotere malinga ndi mmene sonar technology ikupangira ikamapanga bounce ndi kumabwezesa mmwamba ma sound waves nde mission ina yomwe inapita kumakapanga detect kumakayang'ana zimenezozo inali challenger mission chifukwa chonena kuti ship yomwe anatenga ananyamula inali yotchedwa challenger nde pamene anapezeka kuti anapeza malo okuya kwambiri kuposa malo ena alionse malowo anawatcha mariana trench anapeza kuti atapanga ma sonar technology yawo atatumiza ma sound waves inapitirira mpakana inakapezeka kuti inafika 11 kilometers kupita pansi ndi kuya kwake ndi 11 kilometers imene ili 36000 feet tsono nkhani si kuya kokha iyayi chinanso choopsa ndi pressure eh? anayamba kuyeza ano zinthu uno ataona kuti o oh, apa mpoopsa kwambiri mpokuya kwambiri anayamba nokufuna kufufuza kunena kuti kodi mpotani eti of course anatumizako kuti zinthu ngati tima submersible tongochita pita kukachita cheki toti sitimafika pansi penipeni tinato timafika pa level ina yake komano muli mdima complete darkness chifukwa chonena kuti dzuwa silitani silifikapo kuwala kwa dzuwa sikufikapo nde ndimokuya kwambiri nde muli chimdima kwambiri ndimozizira kwambiri komanso muli pressure yoopsa kwambiri pressure ngati kuti kufinyika eti pansi pa nyanja pali pressure pressure yake yonena kuti submarine ya normal itati itumizidwe ipite pansi pamenepo ikhoza kungobulika kuphulika basi chifukwa choti mwangofinyika muli chipressure chosakhala bwino anapanga experiment kunena kuti atataikemo munthu anapanga ngati chidummy cha mutu wa munthu nkupanga experiment yoti pressure imeneyo kuyikapo mutu wa munthu inapezeka kuti mutu uja unachita shrink kusanduka kamutu kakang'ono tikhoza kufanizira za pressure zimenezozo ndi mene inapangikira ocean gate ija eti anthu aja 5 ananyamuka kuti akupita kukaona panali titanic paja besa submersible inangobulika inathera pansi pompo pena mwina chifukwa cha pressure nde china chodabwisa kwambiri nchonena kuti ngakhale pali chimdima choncho pali chipressure choncho atatumizapo zipangizo zawo patathano zaka kwakhala kukutumizidwa tizinthu uno toti anatikonza toti tikhoza kuchita withstand pressure ngati imeneyoyo tikapita pansi pansipo anakapeza kuti muli zinthu ndithu za moyo pali nsomba ndithu zimakhala pansi pamene popo pali tizinyama tinatake ta transparent tomaoneka mkati tonkhanga tizinsomba tooneka toonekera mkati mashrimpu muli zinthu ndithu za moyo zikukhala ndithu zimakhala pamene ndepa kwawo ngakhale tikunena kuti zinthu zambirimbiri zikhoza kungophulika kungoonongeka kutani palibe sunlight muli zinyama ndithu zina zija zoti zimawala zija nsomba zina zake zoti zimachita glow ngati light pansi pompo mu 1960 nthawi imeneyoyo atangopanga discover kumene anapanga submersible yonena kuti inali especially made kuti ikachite withstand pressure yapansi ngati pamene popo nde munapita anthu awiri wina dzina lake Jacques Piccard anakafika pafupi sanafike pansi penipeni koma pafupi ngokhala mkachitini kawoka kamene amakhala msubmersiblemo nkubwerera wina mu 2012 titanic film director james cameron anapitaponso nayenso anakwera submersible anapita ankafuna kukaona paja anthu akakondwa amafuna kukaona amafuna kupita kusapitika anapita anabwerako tsono mpaka panopo mariana trench ndi malo onena kuti sanapangidwe explore kwambiri chifukwa choti ndikoopsa ndikutali komanso olo kuti ukachite explore uko you need time nde nthawi yake zipangizozo sizingakhalepo nthawi yayitali ngakhale zinapita kwa kanthawi kochepa zingojambulajambula apa zachulukapo eti akuti zinapangisa kuti anthu azindikire kunena kuti anthu amadziwa kwambiri zokhudza mlengalenga ngati even pa mwezi kuposa mmene timadziwira zokhudza pansi pa nyanja pali zinthu zambiri ndipo ndipoopsa akuti chinthu china chimene chimaopsa kwambiri pansi pa nyanja pamenepopo ndi sound yomwe amatchula kunena kuti the bloop pankhala chiphokoso china chake choti sumuziwa kunena kuti chiphokosocho ndi chani koma pali chisaundi china chake choti anthu amapanga ama, anthu ena anapanga conclude kuti mwina kuli zilombo zina zake kuli zinyama zoopsa za pansi pa nyanja sadziwa kuti ndi chani koma akafika ati level ina yake pansipo pali chisaundi pamakhala zimasaundi zina zake zoti anthu amachita mantha kwambiri james cameron atapitapo pansipo ati anachita mantha kwambiri chomwe chimamuopsa akuti ndi isolation loneliness akuti basi ndiziya zoti umangofila kuti uli pena pake pochitisa mantha kwambiri akuti anachoka ndi feeling yosasangalala ayi zinali zoopsa kwambiri komanso zodabwitsa nzonena kuti pali zinyalala makamera anapeza ndithu kuti zinyalala zochoka ndithu mmwamba zimafika pansi ngati pamene popo eti maplastic paper achani zinthu zoti sizinachitidwe discover chifukwa anaonapo nsomba zonena kuti kumadabwaso kuti iziso ndeziti nde zonena kuti a high percentage of maocean sanapangidwe discover apopo amanena kunena kuti pamene popo pamene pali pa deepest part zikhoza kutheka kutinso pali pena ponena kuti sakudziwa nde imeneyo ndi nkhani ya mariana trench zikomo kwambiri